anaghịkwanụ agbara agbara aracha mkpịsị aka maka gafere ya n'uko awọ sị na di atọka ụtọ ya ka o ji ọ lụta nke ya kwọrọ ya n'azụ mana ekwesị ka ejiri na ọ tọka wee rakosia mkpịsị aka maka na agaghị eji na agụrụ na-agụ wee kwatazi ụkwara wee luo mba na o nwere ka ọ dị ntị adịkwa ọtụtụ ụmụ nwaanyị gụrụ akwụkwọ na-ewe ya na ọ bụrụ na di kwaa ha na mahadum na ọ gaghị akwalata ha na youth service Cynthia bụ nwa agbọghọbịa mara mma o jidere onwe ya oge ọ nọ na mahadum o kweghị agbakọ ute ya ka ọ hapụ ihe n'ala ọ na-eche ka oge nke ya ruo ka nwoke hụrụ ya n'anya bịa tụtụrụ ya Cynthia agụcha na akwụkwọ wee na-echezi ka ọ gaa NYSC ya na ndị enyi ya wee na-akọ ka esi enweta di na NYSC ka onye kọpa siri propozuru onye kọpa ibe ya ihe a ka Cynthia gechara wee kpebie na ọ ga-enwetarịrị di na kampụ oge o rutere na kampụ ebe onye si bịa jụọ ya are you single ọ sị ya yes maka na di dị ya mkpa o chere na ọ bụrụ na o nwetaghị di na kampụ maọbụ na PPA na ọ gaghị enwetazi di ọzọ etu a ka otu nwokorobịa na-asụ bekee ọfụma si kwado bịakwute ya wee sị ya what a beautiful damsel Are you single? Cynthia ghọrọ ya n'elu sị ya yes. Nwata nwoke ahụ na ihe dị ya n'obi chọpụta na ọ bụ di kara dị ya mkpa o wee jidezie ya n'ọrụ etu nwoke a si asụ bekee Cynthia che na ọ kọpa ibe ya ọ maghị na ọ bụ anụ ndọwu etu a ka ha abụọ si wee malite kpawa nkata ụbọchị Cynthia na-ahụhụ call nwoke ọ dị ya ka ihe emebiela n'obi Cynthia o che na ọ tụtana ọla edo ọ maghị na ọ kọnkịrị ka ọ tụtara na-amala elu ọ maghị na o nwere ihe Kanu na-achọ n'obi njin Cynthia bụnụ nwata mara mma ọ maghị nwoke ọtụtụ ụmụ nwoke nwara ike ha oge ọ nọ mahadum mana o nweghị nke o kwere otu ụbọchị ka ya na nke nwoke a nọ na-akpa n'ekwentị nke nwoke wee sị ya ma ọ ga-enyetụkwa ya ihe ha ama ya ka njakịrị ihe were banyezie Cynthia n'obi o wee na-atụle ya maka na ọ bụ ihe a hụrụ n'anya na nke a nụrụ na ntị ka obi na-eche ihe obi webigakwara na oke ka ọnụ na-ekwupụta ka Cynthia tụlechara ihe o wee kpebie na ọ ga-ewepụ ihere n'akụkụ mee ya bụ ihe ya na nke nwoke yie ka nwoke a si ga-akpọ ya ba n'ụlọ ya oge a kara aka eruola

nwoke nwe ọnụ ụlọ abatananụ sị ya nya yiri efe ya pụọ ka o dozie akwa ya ihere eju Cynthia ihu o were anya ihere chịkọrọ efe ya yiri pụma site ka mgbe ahụ wee ruo taa Cynthia ahụzighị nwoke ọzọ ọ kpọọ ekwentị ya ọ naghị agazi aga Cynthia nọrọ na-eche ma onye ọ bụkwa kọpa n'eziokwu ka ọ bụ onye yi efe kọpa bịa megharịa ya anya nwoke eriena ihe o kwuru bịanụ ọ na-abụ ya chọtacha ọ ka na-achọ Cynthia ama na ọ bụ anụ ndọwu na ọ bụ agụ nọ na awụrụ atụrụ ị ma na ihe dị mmadụ n'ime ka a na-eji enweta ya ka ụbọchị na-agba ma Cynthia achọpụta na ọ dịna ime o wee buo ya bụ nwa wee mụọ ya ọ gacha na savisi bata nwazie kuru nwa o ju nne ya anya ju nna ya anya ha jụzie ya ka ka o si wee mee o wee kọwara ha ije ụwa ha nnukwu nne ya wee na-akpagharịzi nwata wee gụọ ya digrii digrii bịa ebe a a jụọ ọ sị na o ziri nne ya gaa gụta digrii ọ gaa gụtara ya nke a nke a bụzi digrii o wee bụrụ ihe mmụta nyere Cynthia gee m ntị i rutere ebe ọbụla ọ sị na ya bụrụ conference ọ sị na ya bụrụ camp ọ sị na ya bụrụ convention ọ bụghị ihe niile ị hụrụ ebe ahụ ji ihe i ji maka ya wee bịa anya saa ya emela gị tupu ị mụrụ ihe ọgwa nke e dere ya na ọ na NYSC bụ ebe ị ga-alụdenwe di na ọ bụrụ na ị lụghị di na campus maọbụ na NYSC na ị ga-alụzi di ikwekwana ka e jiri di ghọrịa gị ọrịa na-efe efe nọkwa single mother nọkwa ọ bụkwa etu ahụ akị ilu si ada n'ọnụ ka o si atọ oge gị ruo ị ga-alụ di maka na ụkwa ruo oge ya ọ daa ntị adịkwa ya gazie